Ah, canoe pụtara ụgbọ amara n'asụsụ Igbo ka emesịanụ ilu ọzọ n'ụbọchị nke tata ihe onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya nke onye riri ka o bu ala ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya onye ji mmadụ n'ana ji onwe ya ejighị ụtụtụ ama njọ ahịa atụọlụ ọmalụ ọ malụ mana atụọlụ ofeke o fenye isi n'ọfịa ejighị azụ ndụ akparị onye bi n'ikpere mmiri onye ihe ọma mere anaghị aza ọzọ emena nnukwu mmọnwụ pụta n'ọgbọ obere mmọnwụ erie mbọmbọ aka dị onye mma ya fie n'isi ngwa ka emesịanụ abịa n'asụsụ niile e nwere enweghị asụsụ zuru oke kpọmkwem ka ihe na-apụta ka a na-ewepụta ihe a ga-akpọ ya bụ ihe anwa abịa n'asụsụ Igbo e nwegasịrị okwu mkpụrụ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu dịgasị iche iche ebitere n'asụsụ ndị ọzọ abịa na asụsụ Awụsa okwu ndị ebitere ebe anwa bụ akamụ akara merụwa gworo ihe dị etu a abụghị mkpụrụ okwu Igbo ọ bụ na asụsụ Awụsa ka anyị si wee mee gịnị were bite ya abịa n'asụsụ Yoruba mkpụrụ okwu anyị bitere n'asụsụ Yoruba bụ agidi wayo dada ọga ihe dị etu a bụ n'asụsụ Yoruba ka anyị siri bite ya abịa n'asụsụ oyibo n'asụsụ bekee ihe anyị bitere ebe anwa iyori iyori earring abịa na ibibio ihe anyị bitere ebe anwa bụ ekpo ekpo ekpomọkụ ekpo ofufu ekpo anwa bụ na asụsụ ndị ibibio ka esi bite ya anyị abịagokwa ọzọ tata ụbọchị nke tata ihe anyị ji maka ya bịa bụ ilu igbo ka anyị tụọ ụfọdụ ilu n'asụsụ igbo ị ghọta ngwanụ nke mbụ ezi afa ka ego nwata bunie nna ya enu ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya isi akwụ dara n'ala edetụla aja ụsaka ụsa rie ogwumagala ọ kwụsị iri anụ anụ ji eze arị enu mara osisi na-enu inu agbara aka azọ ana onye ji ji akọnye n'ana achọghị m ịma onye nwụrụ ụzụ akwa ya na-afịọ isi akwa adịghịzikwa ebe ekere ya nakwazi nke ikpeazụ n'ụbọchị nke tata iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ ngwanụ ka emesịa ihe bịa n'ụbọchị nke tata bụ akara edemede gịnị bụ akara edemede n'asụsụ bekee akara edemede bụ punctuation mark ị ghọta dịka na e nwere ya na asụsụ bekee m chọrọ ịtụgharị gị ihe a na-akpọ punctuation mark anwa niile ọ bụghị ha ncha mana ụfọdụ ndị dị oke mkpa ndị a na-akpọ punctuation mark a n'asụsụ Igbo abịa na full stop full stop bụ kpọm colon kpọmkpọm semicolon kpọmrịkọm comma rịkọm apostrophe rịkọm elu hyphen akara uhie question mark akara ajụjụ exclamation mark akara mkpu quotation mark akara ngwu bracket akara mkpuchi omission akara mgbagha ellipsis akara nkwubiri ifugo ihe a bụ ụfọdụ akara edemede e nwegasịrị ndị dị oke mkpa ma ọ bụrụ na o nwee ọzọ ị chọrọ ịmata ị gwa m ka nwee ike mee nchọcha gwa gị ihe ọ pụta ka emesịa e, ugbu a ndị sị na ha nọ na relationship mm, oge erugo oge a ga na-etinye onwe ha n'ihu na ọ bụghị m maka onye tem nke ya n'ihu ọ ya saa ee eh, dịka onye Igbo ehehehe ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu ihe dịka I am missing you ọkwa ihe unu na-ekwu na na relationship ga mgbe ị sịrị mmadụ I am missing you e nwere ụzọ e si ekwu ya n'Igbo ị ghọta dịka onye Igbo ị ga-enwe ụzọ e si ekwu ya ihe a na-ekwu bụ anya gị na-eme m fona na-epotegharị ihu na-epotegharị isi anya anya gị na-eme m ngwanụ ka emesịanụ ee ejigoro ejigoro ejigoro Arsenal wee mee ihe dị ha mma ejigoro ha wee mee ihe dị ha mma egwuregwu a na-eme ya bụ egwuregwu bọọlụ a na-agba ejigoro Arsenal wee wee wee tie egbe mmiri mana mm, ee ihe ọ sọsịzịrị ha mee gbasaghị m ebe m na-ekwu nke m bụ na bọọlụ nwere afa Igbo ekere ekere ka a na-akpọ ya football pụtara ekere ka emesịa m sị gị ka emesịa ị ka akwụ ka emesịa Aṅụrịka bịa ebe a bịa ebe a kedu ebe i si ajụjụ ka m na-ajụgasị gị kedu ebe i si efere m sị gị saa ị sara ya agwara m gị saa efere hapụ ya wee pụba m pụọ ị pụọ maka mụ na gị na-esi n'ọgbọ ọkwa mmiri na-eji lightning na na-eji na mmiri agbawaa gị ụzọ naabọ ị fụ lightning na ya tie gị ụzọ naabọ kewaa gị ụzọ naabọ so wadịrọ lightning nwere ike ịgbawa Aṅụrịka ụzọ naabọ mana ị fụ na ọ tọrọ ụtọ ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ amụma mmiri ya bụ ihe a na mmiri na-eme ọcha ọ dịka chi efuru ọ bụnụ n'abalị ka mmiri na-ezo ọ dịka chi efuru ehe ọcha dịka chi ihe a na-akpọ ya bụ lightning mana asụsụ Igbo ihe a na-akpọ ya bụ amụma mmiri Aṅụrịka aṅụ- amụma mmiri a ti- ti- titorụ ya gị ife amụma mmiri a na-ese ya gbagbuo gị ebe a zụzụrụ gị asa efere maka na uche adịghị gị n'ime n'iberibe Ifugo- ị fụ na ọ ka atọ ụtọ ị sị Aṅụrịka lightning gbagbuo gị ọ tọrọ ụtọ mana Aṅụrịka amụma mmiri a gbagbuo gị ebe ahụ Ah! o nwere ụtọ iji asụsụ Igbo ka ọnụ na-atọ water wave ọ bụ n'ebe ihe dị ka oke osimiri dị ịnọgide asị gị na ha nwere water wave ihe water wave anwa pụtara n'asụsụ Igbo bụ ebili mmiri ịghọta ifuru ya mere ugbu a ifuru ya ngosi gị ihe onyonyo a ihe ọ pụtara bụ ebili mmiri ka a na-atụ ya ya bụ water wave bụ ebili mmiri ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'ibe akwụkwọ YouTube m ị ga-afụ ụdịrị ọmarịcha efere m ji wee na-ekunye nri rie dịka nri nka ji na ụgbọgịrị a ojoko na akpaka akịdị na achịcha akịdị na abacha ifugo ka ọ na-agafe efere m ji tinye nri a bụ ihe a na-akpọ ọba calabash pụtara ọba n'asụsụ igbo ịghọta calabash pụtara ọba n'asụsụ igbo ngwanụ ka emesịa e nwere ihe m zipụrụ na eh, na ibe akwụkwọ Facebook m ọnwa na one gara aga a sịrị m edere m ya n'olu bekee nsị there is no morality in Igbo proverb ọkụ wee nwuru ụfọdụ sị gịnị kedu nke bụ nka m nka nka nka kedu ka m ga-esi wee kwuo a na-akọgheri na-ekwu nka a sị na ofu ihe bụ ikwu okwu nke abụọ dị oke mkpa bụ ịghọta ya oge nsị gị that there is no morality in Igbo proverb ihe ọ pụtara bụ na anaghị ata ire arụ were na-ekwu ilu Igbo ịghọtara ihe dịka ọmụmaatụ a na-aṅụ ara ikpu a na-ede ọ bụ na achọ ikwu ya anaghị anaghị edozi okwu edozi maọbụ ilu dị etu a ọ bụ oke ịgba ajị n'ike na-ebunata nsị n'ụlọ ifu anaghị edozi ọ m ka enweta ebe m si abịa ilu ọzọ bụ afọ maara amụ nyere ya nri ifugo ilu dị etu a n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị ụfọdụ n'ime anyị onye dịka m agaghị apụta nchọ ịtụ ilu atụọ m etu a mana ọ pụtaghị na ọ dapụta na nke na m ga-atụ ya etu a atawa m eze arụ wee na-atụ ya e nwere ilu ọzọ m nwere ike iji wee nọchite anya nka mana mgbe ọ bụ nọọ sọọsọ ya gbatara m n'isi aga m ekwu ya na-asọghị anya ịghọtara maka ụbọchị ọzọ nsị gị there is no morality in Igbo proverb i were uche wee ghọta ihe m na-agwa gị. ngwanụ ka emesịa yes, you're just shooting up.
ifuru ihe onye a mere ugbu a ihe ọ gbapụrụ a na-akpọ arrow ifuru ya ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ akụ akụ enwere akụ akụ bụ wealth mana akụ bụ arrow maka ụbọchị ọzọ ka emesịa daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa